ndizovuta ntchito imene ndimapangayi ndiyovuta kwambiri chifukwa choti ndizovuta kwambiri chifukwa that I'm dealing with anthu onena kuti ambiri tinzeru tanu tochepa koma sikuti ndikunyanyalani i will still engage you because you are malawiyo ndiye ndinuyo kaya ngakhale muli anthu opanda nzeru koma ndinu amalawibe basi i need to engage you nde ndilibe choice koma ndikuyenera ndikuwuzeni kaye kuti inuyo ndinu makape Mukwe- andi mukuyenera muziwe izizi kuti amalawi ndinu makape that's why you have the president that you have an absent president ndi ukape umene how does the whole country have an 86 year old as a president how ndimukukana kuti sina anthu opusa you're stupid you're stupid you're stupid you're stupid Uh, but then how did you even have chakwera ngati your president how how did you even have chakwera as your president nde uji- ujizeteyo ujizete so we first of all as malawians need to understand kuti tili ndi majority of us amalawi ndife anthu atulo ndife anthu ogona ndife anthu ogunata tikapanga understand chimene chijacho chikatipweteka eh? chikatipweteka then uze kodi no kodi no kuti tikhale anthu ochangamuka tikuyenera titani that's where we are going okay let me give you example so nkhani ya lero ndikukamba nkhani ziwiri and nkhani zizi sikuti zingatitengere chani panopa anthu aliyense akukambirana "Eh, ndege ndege ya chilima anamupha iye ayisa anamuphe and all that and i'm in that conversation but while you are doing that there are two major things and the, the judiciary is doing this deliberately they know kuti nthawi inoyo ndimene tikuyenera tipange izi anthu ali

kuti ndipemphere zambiri ndingopemphera ulemu basi pemphero la ulemu kungopereka ulemu kwa namalenga you see the judiciary dzulo yatulusa chigamulo chokhuza fdh bank atulusa chimene chija akuziwa kuti dziko lonse likuganiza zanjani zakugwa kwa ndege ya chilima and they know that's what you're thinking the whole country is thinking inu achina achina chikopa ndi zigawenga these are criminals they're always looking kuti akupeperesani bwanji so akuona kuti dziko lonse likuganiza za matestimony a ujeni aku parliament eh? matestimony aku parliament akuganiza kuti basi aliyense maso ake ali pamene pano pamene kamangira amakhala nawo kuyang'ana mbali inayo ine ndikuyang'ana blind side kumene zimene akupangazo zimene akupangazo zimene ndikuyang'ana ine kuti kuna judiciary akupanga chani because panopa nonsenu akutengani nkuyikani m'botolo lokuti muziyang'ana ku parliament kuja zimene akukambirana nkhani yonena kuti palibe kuja chanzeru chimene chitatuluke kumene kujako chifukwa If there were actions to be taken, I mean, uh, but, but there's enough information for us to arrest the the the former uh, mkulu wa asilikali wakale uh, majenero angapo asilikali amene anayambirira kumpeza thupi la Chilima akuyenera kumangidwa anthu amene pali angapo amene akuyenera kumangidwa palinso anthu amene amayang'anira ndege

there's nothing new of course pazibwera mwina zo- zo- zoonjezera eti zoyika mchere kukomesera kama spice and all that. but the real thing is the meat nyamayo ndi iyoyo eh? Ka- the, the real meat will not change mitiyo ndi mitiyo basi you know chimene timafuna ifeyo ndi nyamayo so nyama ndi yonena kuti anthu uh, chilima uja died uh, ndi anthu ena 8 achina Shanil achina Flora achina ndandani aja amene amatumiza mateksi aja you find that the issue is kuti kuti zinthu zakuti zichitike zinayenda bwanji anthu aja anafa pa ngozi imene ija ndi ngozi komano ngozi ija inali yoti inakatha kuipanga prevent nde anthu amene anakanika kugwira ntchito zawo kuti ngozi ija ichitike ndi ndani ndiye tiyambe kupanga po akuti akuti akuti akuti china ngozi ija itachitika amene amabisa nkhani yeniyeni ndi ndani who was lying to the nation in that case where the vice president has died with other eight people ndipo pamene kuti yambani kuyang'ana amene amamunamiza chakwera amene amatantana amene amabisa mtembo kuja mitembo ija naye ataona kale maliro aja naye ataona kuti anthu aja agwa apa ndi ndani amene utionemo kuti kuyamba mpaka na amene amalepheresa kuti information ituluke even the whole inquiry ina ija kuti amene anapangisa kuti information isatuluke amene onse watani amangidwe di- milandu yosiyanasiyana ena level yawo ndi ya manslaughter ena criminal negligence ena just civil negligence kuti no a- apangidwe kuti mwina sangatengenso public office there are a lot of ah, ndi zilango zosiyana zimene tingawapase pa nkhani nkhani imene ijatu ndi yo- kuti ya tight ndi yophulaphula nkhani imene ija nkhani zili clear but they want you to be clouded with stupid things pamene akusoweserani ndalama zanu fdh bank case ya fdh bank imene yatuluka dzulo pompano mwinanso lero lomwe mukhoti nkhaniyo anagwirizana kuti apange lero kumene ku ma court-ko anagwirizana kuti lero atuluse chigamulo ndipo nyuzinso yalemba lero yadzu ya ya ya, ya lero kandi yadzu yonena kuti kutuluka chigamulo chokhuza Amaryllis what they are trying to do ndikuwuzani ani ndikuwuzani why that is wrong chachitatu chimene chikuchitika nchonena kuti pakubwerabe zigamulo zina ndi zina zimene akufuna kutani azituluse pa nthawi imene ife tili bize ndi za ndege so that they should get away china chigamulo chimene chili chodikirira ndi chachani kodi ndi cha compensation ya finance bank kapena munayiwala anthu enanu mukudziwa kuti kunabwera bank imene inabera amalawi imapanga za nseri kenako anayichosera chichani chilicense chake chi- chibaluwa chikalata chimene amagwiritsa ntchito kugwiritsa ntchito zimene ma any financial institution imayenera kugwiritsa ntchito chifukwa choti aphwanya malamulo anawalanda chimenecho sikuti anangowalanda ayi analanda chifukwa aphwanya malamulo koma m'mokuwalanda mwakemo sanayendese bwino zinthu tinavomera zimenezo kuti sanatsatire what we call administrative justice under the constitution of malawi section 43 meaning uyu mukamapanga zinthu administrative justice ngati munthu walakwa ngakhale walakwa mumfunse kaye kuti kodi inu mwapangiranji izi afotokoze kenaka muuze kuti ngakhale mwafotokoza mfundo zanu sizikumveka Mwa- so pamenepo ndi pamene panasokonezera and nthawi imeneyo attorney general anali ralph kasambara you know nthawi imeneyoyo tu and minister anali ndani goodall gondwe i believe and president anali bingu wa mutharika and bingu anali kuti wangotuluka mu udf waona mamuvu onse amene cheya amapanga fa cheya banki ya finance bank inali ya bakili muluzi so cheya ndi achina abu aja amwenye anzake onse aja ma, ma, ma, ma asians okubawa aku pakistan hmm? ma asians makamaka aku pakistan zigawenga zomwe zalanda limbe ija limbe ili m'manja mwawo ndamene akhala akusowesa ndalama zambiri so for that the court says no inde analakwisa pa administrative that, that's the high court analakwisa administrative komano chi, chi decision inali yoyene- yoyenerera but as well the bank itself finance bank it decided on its own kuti inapita on voluntary uh, kuithesa anaithesa mwa voluntary

what happens eh, when case ija ikafika pa chikopa wapanga connive ndi eni ake a banki yakalekale ija yomwe inathesedwa mwakufuna kwawo kupanga connive ndi frank mbeta kupanga connive ndi um, um, uyu wapona kita thamangitsani nginini komanso mu case muja munalitu uh, uyu ndani uyu uh, michael goba chipeta ngati ndikunama muwafunse anthu amenewawa kodi ama journalist mmatani kumalawi what, what did you really do you ask these people so then they then come and then make a decision uh, four months ago kuti ya order ndi yonena kuti munalakwisa muwapepese anthuwa compensation to be decided by the uh, uh, registrar how is a registrar

chigamulo chimene chichi ndi cha case number hmm. oh my god uh, ya ukwemesho court inalowa uh, mu 2014 ndipo appeal inachoka pa decision imeneyoyo kukafika ku supreme court ndipo ku supreme court ko you know pa khoti panali ndani so case ndi case number ndi case chani what's the name of the case it was between alexius dela liquidator of afrasia kingdom zimbabwe limited ndimene ndikukamba kingdom zimbabwe anthu amene amazitsata nkhani akuidziwa uh, and the registrar of financial institutions and development old mutual now i'll read it because this is very important ndiwerenga ndipo it's very important nkhani yoyambayi

now look at the coram majaji amene anamva nkhani imeneyi ndi ndani hello majaji amene anamva nkhani imeneyi ndi chief justice mzikamanda uh, deputy chief justice uh, chikopa nde kuli akapanda kuli apotani kuli amkandawire jada mkandawire jada mkandawire kuli akalembera uh, kuli amadise uh, ameneyi ndi um, di- dingiswayo madise uh, kuli amvundula ndi kuli di nyakaunda dorothy nyakaunda nyakaunda kamanga now why are the names important kesi imeneyi ndiyifotokoza there's a reason why these names of the judges are important Hmm? There's a reason why the names of these judges are important. Mukumbukire kunena kunena kuti mnzake amene anali mu case iyi amene amadandaulidwa ndi Mpinganjira, Thom Mpinganjira amene anambera munthu banki hmm? anambera munthu banki yake ndipo anapanga manipulate ma shares he did all sorts of things all sorts of shenanigans Eh, it was the total criminality ndipo sadzapeza mtendere thom mpinganjira so he stole this bank you know from these people and that's why the, uh, uh mafana a kingdom zimbabwe anavaya afrasia kingdom zimbabwe limited anapita ku high court ku high court kuja anapanga handle case imene mufufuze kuti ndi ndani eh? katangale wokhazikika nkhani ija kukafika kuchani ku supreme court ku supreme court munthu amene anali mpinganjira do you remember nkhani ya so amalawi simumachedwa kuyiwala amalawi simumachedwa kuyiwala Mpinganjira, nthawi ya election case. Do you remember? Um, anali munthu amene ananenedwa kuti anatani kodi anapereka ndalama kwa ma kwa majaji amafuna kuti majaji ati amapereka bribe kwa majaji ndipo anapereka ndalama kudzera mwa Frank Mbeta remember three months ago or two three months ago I wrote a complaint to Malawi laws to to anti-corruption bureau yokhudza

ndipo panopa zinthu zimene ndikupanga panopa muzaziwa 2 years from now why Kamangila was doing what he's doing ena inu muzaziwa 10 years from now why i'm doing what i'm doing panopa mutha kumandinena kuti ndi wamisala wapenga and all that because you can't comprehend what i'm doing ena inu volume ya brain yanu njochepa kwambiri you cannot comprehend enanu katangale you have normalized it so you can't understand it. Ah, how do you fight corruption you cannot fight corruption anthu amatero kuti ambirimbiri you can't fight corruption is too bad and eh, come on what do you mean you cannot fight corruption now nkhani imene ndapanga complain complain ku acb relates to the fact kunena kuti kodi mpinganjirayi eh? munammanga iyeyi a frank mbeta simunamange achikopa simunamange tafufuzeni achikopa kuti roho yawe inali yotani now remember a tom mpinganjira nkhani yomwe anawamanga nayo anawapasa pardon koma amene amawapasa pardon kapena amene amawakhululukira zomwe zili questionable constitutionally is unacceptable there are so many unanswered questions um, anali pa belo Do you remember one of the reasons why the bail pending appeal, the appeal itself was not being heard? I raised this issue with Malawi Law Society meeting ya majaji ndi lawyers when I was in Malawi because anthu ena amayankhula mwantu mwantuzu ha ukuyankhula if wati suli ku malawi these issues ndinayamba kuzipanga fight tu ndili ku malawi wina watukwana thank you so much wisdom sinkhamba ndalandira ndithu mapwala awo ndi anga ndipo am very proud with my mapwala mapwala anga ndimakondwera nawo ndipo amagwira ntchito ndi amoyo ndithu iwe wisdom sinkhamba uziwe kuti mapwala anga ndi amoyo ndipo ali ndi life They are, i'm proud of my private parts My private parts are excellent. You know, they are alive. Ali ndi moyo ndithu, ndi amoyo, sindikuziwa ako. Kuti ndi amoyo kapena ndi ofota, kapena ndi onyala, koma ndilibe nazo ntchito. Ma private parts ako, they are private. Keep them to yourself. I'll keep my private parts to myself. When you remember kunena kuti Tom Mpinganjira anakhala for a long time pa bail under the presumption ya uh, bail pending appeal kuti munthu ali pa bail pending appeal and when I was in Malawi in a meeting with my lawyers and my judges I asked and the ACB director the deputy director then ndinamufunsa in 2024 in October at BICC. This is on record. It's recorded. CPD ya Malawi Law Society ndinafunsa kunena kuti kodi inuyo Tom Mpinganjira kesi yake sikuyenda chifukwa chani ndipo ananena kunena kuti chifukwa chake ndichonena kunena kunena kuti takulandirani akulu eh takulandirani eh muli uli akulu a Timothy welcome you know ndinawafunsa kunena kuti inuyo acb nkhani ya Thom Mpinganjira mungoikhalira chifukwa chani bail pending appeal is this a way of not holding people accountable ananena kunena kuti nkhaniyi tikuifufuza and all that after some months uh, you remember issue imene a chief justice anazayankha anthu awa ndimawakola samaziwa zimene ndikupanga lero akamapanga zawozo kusogoloko azaziwa kuti ah Kamangila uyutu watiika muzenje ndipo nthawi zambiri ndimasiya akumbe zenje nde amagweramo kesi yomwe yatuluka zulo anyamata aja agweramo supreme court yagweramo muzenje muja anthu anthu onse aja ali mbali ya katangale they cannot pretend not to know this they can't chifukwa chani anthu ananena kunena kuti bail pending appeal ya mpinganjira tom imangokhala mmene imakhalira chifukwa chonena zokuti appeal imavuta kumvetsa ima, ima simatheka kuti am- aimvere samafuna kuimvera chifukwa chani appeal-yo samafuna kuimvera chifukwa chonena zokuti Anthu amene anali pa Supreme Court, 11 of them, two or three were mentioned, they were implicated in the corruption ya Mpinganjira. How were they implicated? Chifukwa awa uh, Chikopa, a Lovemore Chikopa anatchulidwa kuti ndi amene analandira ndalama 100 million yochoka yomwe tinaiziwa yooneka ndi maso 100 million achikopa analandira wazi katangale wa election case kuti case ayipange decide in favor of dpp then there was kapanda justice justice of appeal kapanda ananena kuti a justice kapil of Kap- a justice of appeal kapanda ndi amene anapereka bail pending appeal ya mpinganjira so he was implicated in that case so in that way the in the absence of two judges Do you remember kuti the, the, the then president Lazarus Chakwera anasankha majaji awiri olo atatu kuchoka ku high court kuti akapange appear in the supreme court as supreme court judges just case ya mpinganjira bail pending appeal do you remember this malawians do you remember this kuti chifukwa chonena zokuti anthu awiri amenewa at- a- awa um, achikopa akapanda because of this implication then the president chose some judges kuti akapange appear in the supreme court and when what does that then what, what do they do now they then sit in this case ya kingdom zimbabwe

ndipo katangale wawo ndi woti anthu akumudziwa ambirimbiri ina maumboni ndili nawo ambirimbiri so i'm not and magays a kingdom zimbabwe ndi ogonanso nawo ndi atulo koma tilibe nazo ntchito katang eh, when we are fighting for for justice tikamapanga fight for chilungamo sitiyang'ana kuti amene akuzunzikayo the victim kaya ndi watulo bwanji kaya ndi wamamina we still fight for justice we still fight for justice so zili kwa iwo a kingdom kuti a- you know whether they are going to rise up because ine izizi ndinali nditaziona and i tried to reach out to magays a kingdom uh, zimbabwe kuti inu nkhani izizi mukaziyang'anira chonchi iwo ayi ayi izizizi mukaziyankhula inuyo akamangira nkhani yathuyi atipanga punish oh, oh. you don't you don't make sumapanga munthu allyship ndi the devil you don't you know you try yeah, tikhale pa chezi kaye pa izi oh pali anthu ambiri inu amene mumandiuza nkhani zanu na yeah izi musazikambe Kamangila chifukwa choti zisokoneza inu anthuwa they are already akukugwirirani kale akukugwirirani mwankhaza then kunena kuti ah a Kamangila munthu uyu komano ndi mpeni ndi mpeni atha mwina kundibaya nawo bola angondigwiririra that's what you do bola angondigwiririra andisiye ndi moyo that's what you do Musam- musamulande mpeniwo chifukwa mwina mukumulanda atha kupezeka kuti mukumulanda mpeni uja mwakanika kumulanda kenako andani andiphano sopano that's what you do you say musiyeni munthu uyu apitirize kundigwiririra eh, chifukwa wanyamula mpeni ndiye mukaphunyuza kulephera kumulanda mpeni You- really really really that's how you are thinking a kingdom

eh? but they sit then in a case that benefits Mpinganjira. They create uh, corruption. This is not even an issue of conflict of interest. This is corruption uh, in debo de uh, uh debo de uh, uh, corruption yowonekeratu corruption ya nanu corruption ya katikati si corruption siposera apa akuluakulu apa pande pachimake pa corruption kesi imene jayo imene ayendera The second issue that I want to raise with you in this time where all of you are focused and glued to the inquiry yomwe inquiry imene zinthu zimene zatsala kuti tidziwe palibe chachi chanyuwani chimene zomwe zikungobweramo ndi zokomesera chabe ndi ma spices and other but the, the real issues ndi uh, negligence that was at the level of manslaughter ya Chilima ndi the eight others uh, which the military are supposed to answer and amapanga hide anthu amene amapanga information kulepheresa chilungamo chichitike ndi mlandu achina cha Chakwera aja analepheresa chilungamo chichitike the minister of justice there has to answer the minister the minister of information eh? the minister the cabinet uh, the, the cabinet uh, that is spc the secretary to the cabinet the president and cabinet awa ayankhe milandu pali za clear

amangopanga zawo gen z koma ndi munthu onena kuti kuyenda kumamulemekeza no she's a mama you know mama Winnie Nyondo when Winnie comes into the room water says something

so from the, the tone even body language mumuyang'ane muyang- muonenenso wini interview uh, the, the questioning of wini you should look at the body language ya water water nyamilandu his body language was off nemupange reference body language ya water nyamilandu when he was interviewing or when they were questioning Wayne- wini nemuyibwese weni mmene mujamu mutalowa the minister of justice or mutalowa um, uh, wapona kita um, you see dziko lapansi limatiweruza based on our status not necessarily our substance the, the, the inquiry itself will show you that anthu even the MPs how they were interacting with Winnie Nyondo they looked at him ngati ojiya ndikumampanga treating ngati ojiya ndikumunyazisa

imene ndayimaliza ya fdh bank majaji awiri amene amakanika kupanga zinthu kesi ya appeal kuti there was conflict of interest they are then sitting kesi yokhuza anthu awawa amene benefit yake ndi Mpinganjira yemweyo there is conflict of interest huge conflict of interest look winnie mmene akufika mulumu muja anthu amuweruza kale akumutenga winnie kuti awo yojiya ukudya nawo achidenya awawo alibe kena kalikonse sali educated amunyazisa kale winnie uja wota akulimba mtima kumamuopseza winnie ah, mukuziwa kuti mutha kumangidwa ndipo ngati iniyo ine ndikuziwa wi- wapona ah, ah, ah, ah, upon when you look up look at him carefully he put it upon himself the burden kumpanga pressurize winnie uja kumuza amafuna kuti avomere kuti anapanga post on 10th june uh, 2024 uh, about the, uh, uh, kuti nyengo sinali bwino uh, turbulence kuti ah, kunali ndithu mafunde nchani panja pamwamba panali um, the weather was bad akumpanga pushta pushing winnie kuti akumpanga force win hmm? kumpanga force winnie kuti avomere kunena kuti ayi anapanga post pa 10 that's not what you do wota what what, what kind of training are you people doing like you try to force now you told her kuti apolisi atha kumangani kuti tikakumangisani so panopa pali umboni wokwanira onena kuti ndithu winnie nyondo anapanga post pa 13 you know

because kuti mwina she's not the class yanu imene mmaona mwina mmamuyang'ana kuti munthu uja mwina sanali ku chanco ndi ife sanali ku chanco mwina kapena ife sanali ku poly class anali si poly who ameneyo you need you need to behave wota anyamata inu you have to have some wisdom you cannot treat someone like the way you did you sungamuopseze witness kuti tikumangisa iniyo nde mupite ku khoti mwanama mwanama kuti muli ndi umboni oonesa kuti wini anapanga fire but but now you see you need to now leave everything what is the relevance kuti anapanga post pa 10 like how important is this fact then like no no no i was reflecting kuti okay let's assume wini anapanga post pa pa pa 10 let's assume anapanga post pa 10 what, what is what is the relevant to this What is the level? How, how important is this fact? Because it looks like this is a very, it's a breakthrough. In you and you're thinking, so what I behave? You need to act and Mpange apologize. You should apologize to Winnie Nyondo. Mama Winnie Nyondo. Kani, yaji Winnie meni mafuna kamba. Sonda kamba za kani ya Kingdom Zimbabwe uh, mashares mene mpinganjira ana ibera bank mene jayo FDH Bank.

um, what these people are doing ndikuti inquiry ija ithe you know inquiry ija ithe koyamba amafuna kuti inquiry ija ituluke impange implicate uh, chimbezi then we should be proceeding anthu onse arrested achina mwanamveka achina collins achina uh, the former um, uyu ndani uh, anamangidwa pompanoyi uh, wa mcp uh, prince kapondamgaga and nkhani ya prince sitinayiwale munapasidwa belo inde kesi ja tonse tinayenera kuti tizuke tizisatira kuti kesi ili kutiko eh? ah, basi mene yangoteremo ndekuti atha ndimene amapangira amwene zopusa wake up zimenezo ka spirit kamene kupanga accept kuti ndimene amapangira atu anthuwa amangopasana belo basi nkhani yatha inuyo mupangapo chani kuti zisamakhale choncho

The arrest of achina Mwanamvekha, achina Frank Mbeta, achina Ndana muthanso kuikamo ka aChembeziwo amene muli ndi umboni wa Chembezi wa Amaryllis Hotel. Ine ndili ndi umboni wa Chembezi wa Lin. Eh, kesi ya Lin yemwe akufuna kupanga withdraw ndi ndi a DPP wa ndili ndi umboni against Chembezi. Ndiye imeneyo ndiyitenga pa nthawi yake. Eh, amwene. when it comes to justice we on the side of justice ndi pamene anthu angaziwe kunena kuti we are in the on the side of justice akuti ah mbutuma iwe yes you are right ine ndi mbutuma ndipo n'chifukwa chake ndimakhala ndi mphamvu zomayankhula zimene ndimayankhula chifukwa ine ndi mbutuma ndithu wamva iwe sons uh, kuti sons of future namate ine ndi mbutuma ndithu now When you look at Dai raso, raso. Mtuzage. Ukayiyang'ana nkhani yokhuza Amaryllis Hotel. Ukuona kunena kunena kuti the arrest of people. Hmm?

but that operation was thwarted kapena inasokonezedwa ndi anthu akuluakulu omwewo attorney general ndandani achina frank mbeta anthu amampanga advise uh, uh, apm zolakwika koma apm uja mwini wake ndi loya ndiye sanganene kuti ah chifukwa choti attorney general anga amandinamiza komabe ukamva attorney general akuyankhula zomwezo uh, uh, our uh, secretary of, of, the, of the president and cabinet uh, Saidi, uh, Justin Saidi ndi kambavanso kantaka kameneka kakuyankhula zomwezo akapita kwa Chisale akuyankhula zomwezo akapita kwa mwana wake uja akuyankhulanso zomwezo so timbava tokha tokha tamuzungulira mkuluyi ndikumampatsa upangiri wolakwika komano sikuti ndi excuse kumanga kwa anthu ma analysis hotel zimene akuchitika two months ago they prevented it anapasida pasida ma tv chanye they even have influence ku fiscal policy kuja remember investigation ya malis hotel there are different uh, players kuli acb kuli fiscal police kuli financial authority intelligence authority kuli police at large kuli awawa a parliament so there are a couple of people mm?

in the supreme court of kenya apanga chiganizo alemba chigamulo apanga decision yonena kunena kunena kuti public funds uh, uh, rather uh, not the public funds rather uh, pension funds ndalama zikafika mu pension fund ina iliyonse that money becomes private

It's no longer a, a public ins- i- i- issue. It's no longer an issue yoti parliament ingaitenge ndikumapanga investigation ija ithera pompo. Komanso victory imene ija ayiyuza ayigwiritsa ntchito kuti the public imve ngati kuti ah nkhani ya Amaryllis yatha khoti lalamula kuti panalibepo chimene chinalakwika.

the the the the, the, the civil servants ah, the civil servants were not involved samakhala interested pamene eni ake a zinthu zimene zizi ndi ma civil servants aja yeah. so nkhani ija azikamba ngati akukamba za nzeru koma they are taking away the story to the, from the main issue which is theft

amene amamuziwa Ruto they know that guy ndi mayina ake amene anampasa ku, ku kenya kuja ndi dolo kwambiri ndi shasha mmene analili chilima mumamuona kuchenjera chilima uja kuchenjera manja chilima uja kasizina mtole ka chilima kaja Ruto ndi twice so corruption ya ku kenya is very advanced so even that decision is embedded in the corruption in the country dziko laku laku kenya lija even mbava zikaba ndalama panopa zikumakasunga ku kenya because kenya has opened up anthu amene akuziwatu mmene corruption ikuyendera mdziko anthu akaba ndalama amapitisa ku kenya reserve bank of, uh, of kenya ikumalandira anthu aja that's how bad kenya is

economy ya malawi is dependent on nico or nico kampani ya nico ija mmene yakula kuti chuma chake chikupanga affect mmene economy ya malawi ikuyendera that company is semi private semi public imapezeka kuti because if you affecting the economy of the country that institution cannot be fully private because you're affecting the public, you're affecting everyone. they were still ndalama zimene zikubwera mu fund mu pension fund kuchokera kwa ma civil servants and ndalama zambiri zimene zilinso ndi impact on the economy ya Malawi there's no way that money whatever law you are using inu majaji akuba akatangale majaji opusa inu

kuchalichi choncho kumphakati choncho ngati normal people but gabriel is a criminal himself lawyer wa mailisi ndi mbava and those are the people that are going kukoti kumbuyo kuli achina achina achina frank mbeta achina wapona kita mbavatu zimapanga unite ndi ife anthu amene tili abwino amene aliyense amafuna apange za iyeyo osafuna kamangira uja mukamamuona munthu munthu Kamangira uja fana wa usiku akupanga zabwino koma akuyankhulisa akutinena kwambiri amalawi kuti ndife opusa sindine ah, opusa kaya ah, you stupid that's why this achina why do we still have achina why do we have munthu ngati mene alili chikopa chikopa criminal record yake is, is so brilliant like ama menya ma a okhaokha ndi a plus he's a criminal of a plus type how is he your deputy chief justice nde muziti kuti sindife anthu ogona ife udolo wa malawi uli patipo tandiuzeni i can give you examples one after another why malawi is in, in, yachuluka ndi anthu atulo

khalani ndi fuel tu dziko lopanda forex ndiye muzinena kuti you are not stupid you know a country that doesn't have forex you are in that country and you know you are okay you can't even afford fuel ndiye muzinena kuti you are not stupid Ah, mm, mphamvu zokanira kuti you are stupid mumazitengera kutiko nkha- mphamvu zokanira kuti inu si anthu ogunata si inu anthu atulo si inu anthu opusa mumazitengera kutiko because you are It's as simple as that you don't even need to look around it's so mukupita ku chipatala osapeza mankhwala maminista anu akuyendera zimagalimoto za za 400 million ndiye mukunena kuti you're not stupid

I have debunked their plan to declare pension funds to be not public because I know the law. you can't you can't lie to me. Even if munthu amene angandiuze nzeru zake zitizo zimene mungapange describe kuti pension funds ndalama zimene zikuchokera kwa ma civil servants and it has an impact on the society, on the public and in fact The fund is important for the economy. It plays a role in the economy. Then you want to call kuti those are strict uh, pu- public funds. Zawo chitsiru. Anthu opusa inu. When you read the press trust case, case imene matchedwa kuti press trust, imene analemba Justice Mwangulo.

press trust Kamuzu akulamulira malawi anayambisa chikampani hmm? anayambisa chikampani chikampani chimene chocho chimayendesa mwina 70 ya economy ya malawi mwina 60 ya economy ya malawi ndiye inali press trust momwe momwe munali achina dairibord munali chanichani munali makampani onse ambiri this was a group of companies now kamuzu atamwalira hmm? chifukwa china zoti nthawi ya kamuzu imene amalamulira kamuzu panalibe kusiyanisa pakati pa uh, state mcp ndi mcp hmm? panalibe kusiyanisa pakati pa chipani cha mcp ndi dziko kampani ya press trust ija inatengedwa ngati property ya kamuzu now when chair became president there was that ba- fight kuti ayi chair ananena kuti iyi ndi company ya boma there was no way dziko la malawi likanapita patsogolo with multiparty pamene we don't have economy an economy we need an economy and press corporation press trust ndi imene inali anchor to the economy inali nsanamira ya chuma Malawi. A MCP ndiye anaikakamira amene aja achina uh, John Tembo anthu oyipa kwambiri. Mm. Achina John Tembo ndiye anthu oyipa kwambiri. Anapanga nkhanza anthu ambiri komanso ananga amafuna kuikakamira press trust kuti ikhale yawo azigawana chumacho ku MCP basi chikhale cha chipani. kodi inu anthu a mcp aja ndi anthu ankhanza kwambiri ndipo ndi anthu opanda chisoni anayikakamira press trust kuyigwira mashalabadwa press trust ija amalawi so chair knew kunena kuti i cannot proceed this i cannot succeed i cannot run this because kamuzu yemweyo mmene amampatsa malawi queen anamuuza kunena kuti kamuzu tikumuuza queen kuti you see ufulu opanda chuma choziyimira pawekha ndi opanda chabe uli chabe kamuzu ameneyo so chair understood that uh, bakili muluzi understood that the people around bakili understood kunena kuti mukangoisiya press trust iyi kuti ipulumuke mcp will retain the power ipitiriza kulamulira dzikoli izilamulira through press trust yo so anayikakamira imene because it was the economy the anchor so anakagwesa economy ya malawi and anthu anakamuukira muluzi zimene anthu amanena zija ah, eh, inu eh, democracy ndi nkhondo amafuna kuti apange prove kuti democracy ndi nkhondo ifa amafuna abwerese chaos mu dziko justice uh, uh, justice uh, mwaungulu mupeze tsiku anthu amene mumapanga ma, ma, ma public lecture tapangani public lecture university public lecture tayitanani mwaungulu akufotokozeni za press trust so mupange understand some of these things ndipo point yayikulu inanena kuti press trust ndi ya malawi it belongs to the people because the economy of malawi is dependent on this institution so singakhale ya munthu ndithu it, it, it was, that's what turned a press trust into a public entity So you can then be turning, you, you see, legally, eh? not even looking at the impact. What the press trust, I mean, not press now, now we're going to pension fund trust. Uh, kodi mapanga operate bwanji hmm? ndi ngati mmene anthu amasungira ndalama uh, ndi em employee ndi employer za munthu uja kuti akamaza tani akamaza panga retire akamaza puma pa ntchito azayambire pena pake azakhale ndi kena kwe- kamene amanena kuti pension eti ndalama yolandira ukapuma pa ntchito now kodi imayenda bwanji iweyo amene ukugwira ntchitowe hmm? Ukugwira- iyi inayamba 2017 kuliso another structure another legal framework before then kumapitawo so but we'll focus on this one now imapanga operate bwanji iweyo wa ntchito umapanga contribute 45 40% boma limapanga contribute 60% so mu company ija eh, mu trust imene the eh, pension uh, public service and it's actually it's called public service pension fund trust and they want to declare this institution into a private entity anthu alibe manyazi they are not shy and alibe manyazi ndi mantha chifukwa amalawi ndinu ogonatu amalawi ndinu anthu atulo you see boma mu anything else that the, the, the, the trust does it has 60% stake imapanga contribute 60% so the biggest um, contributor to this fund ndi boma kaya

play your games but don't play with people's money don't play with the poor mutha kumaoneka ngati mukusogola koma tsiku lake muzagwa ndipo muzagwa mopweteka muzatchola makosi let us pray